moni ndine jaki ndiye macheza alero takulandirani koma nkhani zake za zitopotopo zina za ku zambia muziwa zomwe zikuchitika kuli mpungwepungwe ku zambia ndakhala ndikuyesera kuti ndimvesese kuti chomwe chikuchitika nchiyani eti ndiye ine chakumwa changa icho mukuchionapo inu tengani chanu ticheze ndiye Ku Zambia, president, former president wa ku Zambia, uh, Edgar Lungu, anamwalira pa 5 June 2025 ali nzaka 68. Eti, analamulira kufikira 2021 pamene analuza ma elections anawina ndi a president omwe alipo panopo a Hichilema. dzina limandivuta kupanga pronounce koma ndionena kuti pa nthawi imene a edgar lungu anali a president panali mpungwepungwe kwambiri chifukwa ahichilema anali a opposition ndi anthu ake anali osamvana ayi a president ndi a opposition eti amatani kaya moti ahichilema awa a president omwe ali panopa awa anamangidwa kawiri nthawi yoti a edgar lungu anali a president eti ulendo winawake akuti anachita block motorcade kunena kuti maybe a president wo alungu ankafuna kudutsa nde anapangidwa block akuti nde anapanga anawazenga mulandu ahichilema a president apanopawo nkuwamanga kwa masiku pafupifupi 100 if not kupitirira amati treason eti z- zoterozo zoti anthu ake osamvana ayi eti opposition yake ija yoti anthu oti otsutsana mo- mo- mwaupandu i would say eti kuti a hichilema anamangidwa kawiri mu ndi boma la alungu amene amwalira ndiye ndi anthu onena kuti anali osamvana nkuzapezeka no kuti mu 2021 a hichilema aja anatani anawina ndi apresident panopo pamene alungu basi zinatha amapanga zawo zina koma amadwala akuti matenda ake akuti chani achalasia ngati tikutchula molondola matendawo koma ndi okhudza pakhosi windpipe ati imapanga narrow amavutika kuyankhula amavutika kudya chani zoterozo nde akhala akudwala matenda onena kuti analipo kalekale anachita kuyambiranso ndiye akuti pali claim kuchoka kwa family yo eti a family akuti mmene a president lungu a former president lungu amadwala Boma ilili la a Hichilema silinawathandize. Akuti anayesera kupempha kuti awapititse kuchipatala kunja akalandire treatment akuti amaona ngati kuti boma silikuwatani, silikuwathandiza nde ati anachoka mwachinsinsi kunyamuka kupita ku South Africa. Pamene boma likunena kuti sizoona ayi samabloka china chilichonse. Nde poti anthu onena kuti zinthu zonena kuti panali ma issues ndi kale ndi kale eti nde anapita ku South Africa nkukapezeka kuti anamwalirira ku South Africa konkuja. atamwalira ku south africa pa 5 i think monga mwambo wa boma lina lililonse former president wawo akamwalira maliro amakhala a dziko sakhala a family sakhala a munthu mmodzi kuti ngati unali president i think mwambo wake ndi wonena kuti you belong to the people ete or kunena kuti usiwenso president but still unakhala mu office you belong to the people nde anthu akuyeneranso kutani anthu akuyenera kulira nawo anthu akuyenera kukhala nawo part of chani part of mwambo wa maliro i think that is according to so chani malamulo aku zambiako eti nde mpameneno pabwera mavuto akubanja akukana akunena kuti ainiyanje a former president a lungu sankafuna kunena kuti azayikidwe ndi boma kapena kuti boma lizakhale involved pa maliro awo eti nde ankafuna kuti abwezerese apitise maliro ku zambia koma anapezeka kuti boma linanena kuti no ifeyo tipanga nawo chani mwambo chifukwa maliro ndi athu maliro ndi a munthu onena anali president eti and according to the law tikuyenera kutani

After the burial, we talk about anything we're unhappy about. nde anapanga kuti akhale ndi 7 days national mourning yolira maliro eti after pamene popo anakonza zoti pa 18 june maliro anyamuke apite kutiko zambia atakonzakonza program yonse chani anapezeka kuti achibale aja maliro sanatumize anasintha maganizo kufunsa kuti zakhala bwanji akuti ayi ayinaje sanafune kunena kuti anthu aboma ali akapezekeko kumaliroko nde tiyika ku south africa konkuno Eti, mpungwepungwe wake wotero ukunena kuti okay iwo akhala akupanga arrange maliro mwambo wa maliro kuti ukakhalire ku ku south africa konko mpakana ku chalichi chani anapanga zakhala m'manyuzi monsemu ma sabc chani kuti akuti a former president aja awaika kutiko ayika ku south africa which is unheard of chifukwa choti anachita serve as a president eti pa dziko lonena kuti akuyenera kulemekezedwa mu dzikomo because if you serve in that office you for the people eti koma anyway sindikuziwa kuti anzathuwo pokambirana azimatani eti akulipanga blame boma zambirimbiri kuti silinachita announce maliro and yet akuti aboma akuti anayesera kwayimbira mafoni kwachita contact kuti ayankhulane akambirane zoti zamaliro tichita announce bwanji ati amawasiya kenako anangodabwa ayi apanga announce okha eti nde nanga si mbali ina iliyonse mbali yonse ikunena zake eti mbali yonse ikunena zake nde sungaziwe kunena kuti chenicheni ndi chiti koma anyway apezeka kuti anapanga zonena kuti maliro achani ayikidwe ku south africa pa 25 june and apezeka kuti just hours before Attorney General aku za aku Zambia asuma apanga halt maliro kuti asatani asachitidwe asuma kunena asumira asumira banja la alungu zoterozo zonena kuti no anthu asangoika maliro mwa iwo okha awo maliro ndi achani ndi adziko nde apezeka kuti khoti linatani lapanga stop maliro mwambo uja kunena kuti i timve kaye mulandu timve kuti zitha bwanji eti nde zingokhala ngati anthu akukanganirana maliro iyayi ife tikayika uku iyayi ife tikayika uku iyayi iwo samafuna uku iyayi asamafuna uku ndi zosakhala bwino eti zonena kuti munthu onena kuti anali president munthu wamkulu munthu oti akuyenera kupatsidwa ulemu koma mapeto ake maliro ake asanduka nkhani yomati iyayi akupita uku iyayi akupita uku ah, iyayi akupita uku nde sizikukhala bwinoyi koma at the moment ndizoti kudikirira no kunena kuti khoti linena kuti chani mmene atagamulire ku south africa a south africa akanena kuti ayi maliro apite m'manja mwa boma la ku zambia maliro ndekuti apita m'manja mwa boma akanena kuti ayi basi akhala m'manja mwa banja ndekuti akhala m'manja mwa banja ayikidwa ku south africa which is strange kunena kuti akuti a president aku zambia anakayikidwa ku south africa you know nde sindikudziwa kunena kuti nanga anthu timakhala ndi malo timakhala ndi monument timapita pokaona kumakumbukira kuti like that's part of their history imeneyi ndi history ya chani ya zambia so nde zizikhala zoti chani iyayi azilemba kunena kuti ayi monument ya uyu maliro ali ku south africa i don't, I don't know eni ake adziwa zomwe akuchita koma timva zomwe khoti litatani litapange decide Nde mu nkhani zina ku South Korea kuli vuto lalikulu kwambiri. Ku South Korea zaka zonsezi akhala akudya agalu, amadya agalu mene mene anthu ena timadyera mbuzi kaya ndi ng'ombe ku South Korea amadya agalu. Nde kuchoka chaka chatha kunabwera lamulo lonena kuti asiye kudya agalu. Ikhala ngati kuti kama- odya agalu kapena kugulitsa agalu ncholinga choti azidya kapena titi kuti kugulisa nyama ya agalu uzikhala mulandu nde zasokoneza anthu kwambiri chifukwa chonena kuti zinali mmene anthu amapangira ndi mmene zilili nkhumba mmene- olo mmene zilili mbuzi kuti anthu kumaweta eti kukhala ndi makola ndithu kumaweta kunena kuti adzigulitsa bizinesi ndithu yachikhalire nde chifukwa chonena kuti athetsa zasokoneza anthu ati kuli agalu pafupifupi 500000 amene onena kuti amalimidwa kati ngati kuti farming yet kuwa- kuwetedwa ncholinga choti azidyedwa nde anthu akusowa nawo chochita kuti ndi agalu atitani nawo nde ena akuyamba kumatani kumapanga euthanize kup- kapena kuwapha kumabaya ma injection owapha komabe achuluka 500000 akusowa nawo zochita ena afuna kuti azidyabe ena akuti ndi agalu atitani nawo nde ilo ndi vuto lomwe lili ku South Korea kaya atani nalo sindikuziwa. Kunachitika chivomerezi ku China nde nthawi yomwe chivomerezi chimayamba banja lina linali liri lakhala pansi chakudya chili pa tebulo afuna ayambe kudya nde nyumba yamba kugwedera anthu kuyamba kuthawa kuphatikiza ana amene anakhala pamenepo kumadya nde mnyamata uyu anakanika kupirira kuti amakathawa onse akuthawa koma iye pakana anabwerera kuti yayi ineyo chakudya chija mm -mm. dziko likugwedera ma- mochita mantha anabwerera kuthamanga kuyamba kutani kuyamba kuphaka pamene maja abambo ake athamanga kumukalipira kuti tasiya zimenezo tiye kuthawa kunena kuti ananyamula mbale popita amubweza nazo kuti tatiye tingothawa imeneyo ndiye yachita go viral ili pena paliponse kuti achimwene kukanika kusiya chakudya ngakhale chivomerezi chitamenya nde kumbali ina kunadzatchuka kuti president wa ku rwanda paul kagame amene wakhala akulamulira kwa zaka 25 kunena kuti wadwala kwambiri zakayakaya zija zakhala zikuzungulira m'masocial medias nde Boma la ku Rwanda lanena kuti nkhaniyo ndi yabodza. Anasowa pakatipa chifukwa chonena kuti amapuma ngati holiday chabe koma wakhala akuchita host anthu achina former president wa ku Nigeria Obasanjo anali komweko, president winanso anapita ndithu, wakhala ndithu akuonekera bwinobwino masiku apitawa kuwachita host ma presidentiwo kuwalandira zabwinobwino akuoneka kuti ali bwinobwino koma for some reason pa intaneti patchuka zonena kuti wadwala kwambiri ali ku chipatala germany koma akanitsitsa kuti sizoona ndipodi waonekadi kuti akulandiradi alendo kuwachita host zabwinobwino nde kumbali ya technology elon musk kampani yake tesla yatulusa mataxi oyenda okha amene akuwatcha ma robo taxi yonena kuti galimoto yake izikhala kuti ikuyenda yokha yopanda driver ingokhala kuti waika location idziyendetsa yokha ukwera chitseko chitsekeka basi iyenda mpakana ikakufikisa kumene ukuyenera kupitako wangoyamba kumene magalimoto oyamba waatulutsa ndi akuti afuna kunena kuti adzadze dziko lonse magalimoto amenewo oyenda okha onena kuti ungoidalira galimotoyo kuti ikakupitisa mukazazikwera muzatiuze mukhale ndi madzulo opambana